koma kwa lero ndisirize ndi zokamba za kandulu kuti ndikambeno za brian banda uh, malemu it's hard actually to say brian banda is late because i mean it's just yesterday that we you know we, we were seeing him uh, and we, when they talk about the mbc when was coming the, the, the, the, the, the recent present has been kuti you think about brian banda kuyamba udindo wanyuwani uwu mene mwa ife ena mwa ife sikuti lero chifukwa kuti brian wapita tinena kuti ya ife timafunira zabwino ku mbc kuja kuti ah, ayendese bwino ah, ife tinanena nawo kuti akamusankha molakwika Ndi- ndikambaso zimene zizi ah, molemekeza ah, kuti zinthu zili fresh koma tikukamba kwambiri

mawa palibe ifenso lero tilipo mawa palibe ifenso brian banda watikumbutsa nyimbo imeneyi wandikumbutsa nyimbo imeneyi ndipo wayiyika nyimbo imeneyi ya akatolika pa maliro imene timayimba into practice and chimodzimodzi ndimanena padzana apo kuti the same way uh, saulos claus chilima anapitira lero tilipo mawa palibe saulos claus chilima ananyamuka ndi ndege ija kuti akupita kukamuyika nzake osadziwa kunena kuti ndege ija ndimene itakhalenso chomutengera uh, apita sakubwereranso ku nyumba the same way brian mmene wapitira brian banda wapita modabwisa kwambiri brian banda munthu mmene amakhalira munthu wina ndi wina munthu wina aliyense sitinganene kuti sanalibe sanadwalepo ah brian ah anali ah tikhala kuti tikunamizana brian ah, amene akumuziwa amene tikumuziwa timaziwa zoti amatha kupita kuchipatala ah, mmene amachitira munthu kuti ah, pena pake akamupime pena pake amuthandize pena alandire ndithu mapanado omwewa kutani umenewo nde unali moyo umoyo ndipo umoyo wa masiku ano ndi choncho ndithu uh, mavitamini ndithu pamenepo chancha uh, ah, but one thing that uh, is clear is how energetic he was how he was always fit how he was taking care of himself i think um, the last five years if not more of his life ndikuona tatangoyamba kukumana ndi andale aja yeah, amayi joyce banda kukalowa ku ujeni ku state house kuja he, he started paying particular attention to how he looks like umachita kuona kuti munthu uyu akuzisamalira ndithu munthu akupanga pay attention but behind that behind kuzisamalira uh, kwa maonekedwe kumene mm, uh, timakuona Brian uyuso amazisamalira mayendedwe ake, madyedwe ake zosiyanasiyana chifukwa chonena zokuti he was a publicly exposed person. Brian Banda was not an ordinary person. He was not an ordinary journalist. He was not an ordinary human being. Chifukwa chonena zokuti journalism imene amapanga ija uh, am, anali munthu onena kunena kuti amatha pa, pa live paja kumuyankhula munthu kumfunsa munthu kuja ndikuva kupepera munthu uja kumva kuti uyu nde wandipeperesa ndiye akakhalanso andale amatha kusungira chani chinkwiyo ndiye kuti amaziwa kuti anthu awa sikuti amandikonda atha kundisekerera pa kamera chifukwa kuti Amalawi akuonera tv koma kumbaliku when the camera is shut amene uja amatha kumalandira majani ma threat and then this is worsened by pakakhala kuti ziko lija likusintha regime kenako kupeza kuti iwe mtolankhani amene umapanga cover mene umapanga coverage muja iweyo umapanga zoti zamene zimayenera kukhalira ndithu ndipo zoyenera kunena kuti uh, anthu kuziona bwinobwino ndipo anthu azione mmene zilili kumapanga expose whatever what, what for instance what popular interview where um, uh, dausi honorable dausi says iweyo brian iweyo kuti ife tichoke mboma unapangisa mmodzi mwa iwo ndiwe brian that

dziko lijano likapezeka kuti amene amanenedwa kuti akupangidwa expose kunena kuti akukanika kulamulira dziko then eno atengano ena ena aja agwa then mtolankhani amene amathandiza kuwunikira anthu kuwaonesa kuti zinthuzo zikuvuta apa apa pano, kapena kuwathandiza a- a- adindo aja kuti akhale accountable apezeke kuti so wakwe- wapezekano ku state house kapena wapezekano kuti walembedwa ntchito ndi boma labweralo at whatever circumstance zimene zijazo zimalowesa nthenya pa journalism zimene zijazo zimalowesa chikayiko pa atolankhani kuti kodi atolankhani akamakhala kuti akunena za zinthu zoyipa zimene ziku- zikuchitika mziko kulephera kwa boma linake amale- amakhala kuti akuzigulira malo izizi ndi reality ndi zimenetu tina amalawi tinanena kuti a Mtambo simumayenera kupanga izi simumayenera kupezeka kuti basi mwadumphano mwayamba mwa, mwa kukhala anduna mu boma la tonse siza si, nkhani si ya Brian yokha kapena ma journalist okha koma ndi wina aliyense kuti pamene anthu ali pa position of influence uh, position of pushing a narrative a position of informing the masses and if their informing of the masses keeping Malawians informed uh, or in, encouraging Malawians to, to pursue their rights kuti alandire maufulu awo zimene zijazo zawapasa position ya power ndi kumapezeka kuti uh, boma lina likugwedezeka adindo ena akugwedezeka then adindo aja amene anagwedezeka aja chifukwa cha nthenya ndo- ndi zina zosiyana agwa then eno kenakono anthu amene ajawo kaya ndi amu civil society kapena ndi amu uh, akapezeka kuti akweranso ngalawa ina zimenezo zimalowesa chibwana mu journalism so zimenezi brian anapangapo kan- katatu joyce banda atatenga udindo anayigwira ntchito nda a- J- a jb kujeni kuja ajaija mwe anabwereranso ku, ku, ku, ku, journal- ku, ku, ku, ku media kumagwiranso ntchito ngacho kenako tonse ija anakakhala ku state house kumene kuja mukuziwa kuti mpaka anakathera ku china atamutulutsa kumene kuja apapanso a dpp abweranso the same thing happened so We can discuss how brilliant uh, as a journalist he was. He was fearless, uh, but we should not also forget that he was anali munthu wadyera Brian Banda anali munthu amene amagwiritsa ntchito position yake uh, ya public kuthekera kwake ma private institutions aja kuti kumapeto kwake chinthu chinake chabwino chikachitika dziko likasintha iye uja akhale pabwino izizi ndi reality and zolakwika zimenezizi kaya achina Kathy Maulidi amene aja ndi azinzanga achina Kathy Maulidi anali azinzanga tero pano ali mboma ndi anthu onena kuti si- ah, nda- ali ku state house ungapange reach anthu amene ajawa komano tikugwi- ndikugwira ntchito ku parliament kuja amene achina Kathy aja anali ma journalist amene timayitana ku times mumadziwa kuti Kathy akatenga cholembera akati apange report Kathy amatha reporting she's good but the moment now dpp comes about then you're ku state house you you undermine the brilliant work that you have been doing kathy you know you undermine the work that you've been doing zimene zizomanena kunena kuti ah, awawa awanda awanda awanda msisha asankha ambassador

private sector yanu kwa times akupasani mwayi ndipo mwaonekera chifukwa kuli anthu ambirimbiri oziwaso ntchito amene sanaonekere chabe mwinanso mmapondereza ndinu my point is the moment mukupanga play a certain role of enlightening the masses then the masses are enlightened and then they change the system they vote for another government and the same government that comes nyongweza kuti mwakweraso mwapatsidwa maudindo it undermines the work that you do and that's the reality

that undermines achina Kathy Maulidi as a journalist it you zimenezi zimachitika ku malawi kuno maiko a serious eh? maiko oti um, that can't happen zimenezozo maiko oti a serious amatsatira zinthu accountability for accountability kamba kamba za accountability si za ma public officers okha ndi wina aliyense position kaya ku tchalitchi kaya ku private sector umayenera kukhala accountable izizi ndi chifukwa chake inuyo mumakanika kuti muwapange hold anthu accountable chifukwa chonena zokuti amaona inu inu tikangokupasani kaudindo aka basi mu- mu- musiya kuyankhula mutijoina inu ha you can't if you can't defeat them join them accountability is huge So inu achina Wonder Msiska ndikumva zoti panono mukufuna kukana kapena mwakana zimene amapanga Brian zimene mwaona kuti eh ngozi anthuwa ndi njoka. You when you come to the camera it's difficult you have tainted you have tainted your image. Mwapanga mwaika nthenya eh pali pa, pa, pa career yanu chikhulupiriro cha aMalawi mwachipatsa nthenya. This is the reality and the,

hmm? akamangira ena kufa kusazitukasi akamangira ena ine sinzakhala wamuyaya inu sinzakafuna makonda e akamangira iwe e ukazangobwera kumala anthu azakumaliza e anthu azakukanganirana ah, inu ndi nkhani imeneyo eh? amene azandikanganire ndamuyaya adzakhala zaka 200 sangakwanise or 100 yeso in fact anthu amayiwala kunena kuti na kuti anthu tichita kukanganirana kukanga kuti wina akufuna kuti aku- akukanga akugwire iwenso kumugwira mwansanga ndikumukhazika pansi kukhala kuti awo chimene mafuna kunena ndichonena kunena kuti is journalism the spirit yomwe yabwera pakati pa ku times kwa- kwadyera kwachuluka koma even achina Len- Ma- malekano

ku times ija basi apite kwa amayi joyce banda abwererenso ku times kenako apitenso kwa kwa- ku tonse alliance abwererenso ku- apitenso ku- zikungoonesa mmene uh, poor our media how compromised our media is that's why reporting yanu ili poor reporting yanu imayang'ana kuti eh, koma zinthu zasintha Exactly. This shows that Malawi is a crime scene, as Pido is saying. Um, ndi okhawo amene ali mbuli komanso amene ali okufa mm? amene amakhala kuti ndamoyo ndi- ndamoyo maonekedwe chabe koma ndakufa muuzimu ndakufa mmachitidwe mmaganizidwe ndi amene amakhala kuti basi akususa zimene ndikuyankhulazi thank you so much there um, point ina imene mafuna kunena kuti sitingapange ignore the circumstances of the death ya brian banda ine brian banda uh, sanali personal friend wanga koma anali munthu woyankhulana anali nzanga kuti ndimatha kuyankhulana um, anali wamkulu kwa ine very old but because of the nature of my work because of being an advocate brian ndimatha kuyankhulana naye um, one thing i can uh, testify to brian so uh, uyu ndayiwala dzina lake koma amene akupangisa exclusive uh, panopa ku times television and is doing a good job so far ndayiwala dzina lake koma ndi azimayi enanso atatu amayankhula kunena kunena kuti brian anali munthu onena kuti ukamagwira naye ntchito ukamuponda Eh, ukayankhula china kapena zikakhala kuti simunamvane pena pake amabwera kuti kuyankhula kwake amene ah chimwene ine ah chimwene munga mene zalakwika musuka so amene kuti Brian akalakwisa samazibakila yet he had a way of speaking komanso even ukamulakwira Brian uja kapena ukamuyankhula chinthu kuntchito kuja kapena kuti ukamupanga criticize amabwera kuti ah chimwene basi amangoyiwala nkhani ija ah, kuti mu, mu, he was um, amapanga diffuse a, a, um, an intense environment kuti mwina m- mufuna kuti mm, aise iwe wacharge wina ali charge amayipanga diffuse ah inu ndachimwene anga inu inu achimwene anga mungati i'll give you an example to this uh, this year napanga interview Hmm? I did ndani na Brian in my uncle now. He wasn't my personal friend, personal friend because I was older and all that, and we were walking different paths. Come in my uncle and I, Brian. You know, eh, some people will be surprised, but I would talk to Brian. I talk to many people. Eh, some of you as bambo ano amandimbira phone kunduza ta ah, mwana wanga kugwira ntchito yabwino ah, mwana wanga iwe mulungu anakusankha kenako ndione mwana wawo abambo amene akundiyamikira akundipempherera awa akunditukwana pa facebook mbuli iwe iwe chakuti chake wamisala iwe iwe bambo ako bambo ako i wish they had a son like me brian um, ndinapanga interview pa times i mean pa luntha tv and ndinadzakamba za kusankhidwa kwa brian kuti brian anasankhidwa molakwika ku, ku, ku mbc we can't, we can't ignore that brian uja samayenera kusankhidwa poti analibe ma qualifications oyenerera and sananene kuti yeah, yeah, ee, there's a reason why a country ma positions ngati amene aja amakhala ndi chani ndi ma ndi ma ma particular uh, amakhala ndi cv kuti uyenera upange ichi ukhale ichi ichi brian anasankhidwa molakwika not only because sanali ndi ma- komanso panalibe process yomusankha there was no process at all kind komano atamusankha brian kuti ife tinayankhulabe eh? ngakhale a brian anayamba tinayankhula then there was a time that ineyo ndinkafuna kuti uh, there should be a certain issue that mbc should follow up then nayimbira a brian ati ndayimbira the first thing brian said was ah, a kamangila kodi a kamangila chifukwa chani achimwene ndi achimwene anga kodi inuyo ah, anthu anangonditumizira kuti mumanena achimwene anga ngati zalakwika osandiuza bwanji inu ndi achimwene anga mumapanga musamapange zimene za achimwene anga Ah, ine ndikuti pamene ndikudya kakaka ndikungoseka ah, ne brian uja mmene akati aku- ayipange emphasize point inu ndi achimwene anga bali Eh, So I was okay. Normally, when I do my job, when I speak about someone and an injustice, munthu nake ndikundiimbira ndikukamba zimene ndiku- ndikukamba zakuti I brush them off. I say no, you know, this is my work. Uh, you can't tell me how to do my job. Just like Brian, if he's on on air, he's doing his job or he's MPC nga director. Singamamuuze kuti mukupangira zimene mukupangira. Ah, that's his job. koma the way brian said ndinali ofowoka kuti sindingamuzazirenso sindingamu ndangoti ah komatu zimene ndimakamba zija um, ndizoonadi zo you know ndi mmene zinalili muja koma ndakumvani you know ndakumvani achimwene inenso kuti "Ah, ndinu achimwene anga inenso pamenepo ndi pamene ndinati ah brian ndachimwene anga koma sikuti so brian kuti anali serious kuti ndimadziwa kuti he had a capacity

So with that skill, take that skill into your head. The death ya Brian, when you look at it and ukumva mmene anthu akuyankhulira, ine ndikuona ngati kunena kuti zitha kukhala ndi zoona kunena kuti mbc itapanga post ulendo wa apm wopita ku south, ku south africa umene zinali zoona anthu anakwiya chifukwa chofuna kupanga ya kupanga control social ujeni um, mbc ja kumapanga zimene ikufuna or zokomera ena ake amene amaona ngati zizikomera osati kukomera dziko osati kuti information izipanga flow uh, like water in a river like a river tingote ndi pameneno zikumvekazi zonena kunena kuti anakalipidwa brian ngati mwana ndipo anauzidwa kuti iwe tikuchosa ndipo tikumaliza ndipo iwe tathana nawo uh, knowing brian and his situation zikutheka kuti mwina anataya mtima ndipo izi ndi zimene zammaliza um, chimene chili choopsa ndi background imene ndakuwuzani kuti brian was a communication expert brian had capacity to diffuse the situation ndikuti anayankhula ana, anayankhula ndi a minister aja ka- ndi whoever was threatening kaya ndi chisale kaya ndani koma anamuuza kunena kuna kuti iweyo ndikuti basi iwe tathana ndikuti anakumananso ndi anthu ambirimbiri achipani achipani kumtukwana iwe brian ndiwe ndani iwe tinakutenga iwe posasamba kumunena za mimi there's so many things that more likely brian had faced and this finished him off as a person and all that but i think Brian chimene chinammaliza kwambiri was the fact kuti going ku mbc kuja he took risks he took risks kumene kuja sikwachibwana and walandira manje zitonzo zokwanira ndi anadabwa kuti ah ndi ineyo ndithawira kuti fa umafika pena pake moyo wonena kunena kuti amene umaona kuti ndi azinzako amene umaona kuti ndi abwenzi ako ndi amenenso aku- akuukira eh? Eh, ndakulakwira chiyani iwe fuko langa ndakulakwira chiyani iwe fuko langa fuko fuko langa lokondeka iwe mtima ukuwawa bwanji tandiyankha tsopano lino ine ndinakutulutsa mdziko la ukapolo ah, ah. nanga iwe ukundi kunditukwana kunditirana kundi- kundisemera mm, ine mtanda brian anaona akusemeredwa mtanda ndi abale ake amene akunena kunena kuti pamaliro paja taziwa kunena kuti actually anthu aja amagwira ntchito limodzi you know how Do you know how crazy what the lady zimayi amene ali woyang'anira azimayi mu chipani wayankhula pamwambo wa maliro uja zimayi amene amayang'anira azimayi chair lady wa dpp ananena kuti brian tagwira naye ntchito kuyesesa kuti ife tilowe mboma ndipo mmene talowa mboma amusankha ku mbc kuja sanadyerere amayi ajatu anayankhula nkhani kuti brian anali wa dpp ndipo wa- chilungamo chatuluka pa maliro and ife sitimaziwa zoti brian anali wa dpp inu kapena mumaziwa kuti brian amagwirira ntchito a tate eh? this is traumatic for me it traumatizes me it shocks me and do not undermine the power of the cartel mwamva wina wake akunena sungani

There's some things that he revealed. Of course, Brian didn't have to die. I believe so. We were praying. And pemphero limene ija muliona maliza tsake mmene atabwere. Hmm? akuwuza nopena kuti brian anali wathu ndipo timathandizirani koma sanadyerere wangogwira ntchito miyezi ingapo koma sanagwire ntchito oh, oh, brian zimene mumapanga oti zimene mumapanga achina wonderful sisha ife tikamanena kwa inu dpp ye awaye kamangira ali pa facebook eh, iwe ungoyankhula Ooh, everything that I've told you, Malawians, is true. And it comes out. No matter how long it takes. Muli ndi tsoka chifukwa mumandikayikirabe. Muli ndi tsoka chifukwa choti simumafuna kumvesa. Ndi muli ndi tsoka chifukwa mumangokhala. Then, but everyone is, is being exposed. Mada Chinguo aku- akuziulula kunena kuti ine I work with DPP ndili clone from UTM. Akuziulula. You know, Cartel ikuziulula. Zabwino mada. That's the miracle of God. Chinsalu yesu uja atamwalira chinsalu chapa cha m'kachisi muja chinang'ambika wa because people needed now to see kuti behind this curtain zimachitika ndi chani kumbuyo kuseri kwa izizi zimene amationesa zeni zeni ndi zakuti zakuti zakuti. chinsalu cha cartel chikung'ambika ndipo zinsinsi zikutuluka chinsalu chikung'ambika ndipo zinsinsi ziku- ndipo zituluka zinsinsi just pay attention kodi tikamakambatu za ugonchanazi za kugonana amuna ndi a- a- amuna okhaokha akazi okhaokha ndi zinsinsitu zimene mukuona ngati zimene zija amapanga openly anthu aja amakhala akubisa koma zinsinsi zikutuluka ndipo zituluka why is god allowing us to have these secrets and come is to empower us anthu aja sangamatibisire sangamatinamize kaya azibusa osiyanasiyana amene ali involved zopeza kuti akugonana amuna anzawo akugwirirana amuna akumagwiririra even even zomwe timakamba za awawa a Bushiri mene amagwirira azimayi amagwirira ana amagonanso amuna okha zimenezi mulungu afuna kuti anthu achati avule basi akhale mbulanda asakhalenso ndi mphamvu yomatipusitsa ife amakhala ndi mphamvu ife sitimadziwa but the moment you know who they really are hmm?

It is abnormal that you are okay with people stealing everything that is happening in your country, stealing everything that belongs to you. They're stealing you. Go, go to the one who bed on deep live this other day. Ndikapanga, ndikaphunzira because it's not everything that I, I'm an expert in. Koma chifukwa cha corruption ndikuyenera ndiziphunzira zinthu ngati mining, mining number we in 2024. I've got an expert that teaches me but this expert does also not know everything ndikuyeneranso kukhala ndi mata ma madobadoba madobadoba aja amakhala no zapa ground amandiuza kuti ase chikuyenda chawo choti pano kuna mwera ndikumene anthu akutulusira god pano ndikuchachii ma, ma mines acho nchocho tidzakamba komano when you f- listen to this people you see how dziko lathu ndi dziko lolemera kwakukulu zimene zijazo sizongokamba mkamwa kapena kuti zongolimbisana mtima akamanena kunena kuti malawi ndiyolemera malawi ili ndi ma resources okwanira sizongotilimbitsa mtima ndizoona